an bɛ an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen don kiramantɔ la ka bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ye n'o ye asalamu aleykum warahmatula a balimakɛ an'aw ka kalanden don amara sila faransi an badenw an b'an ka kisa kitabu nɔfɛ tugu la an badenw n'o ye kisa ye min ye ajib ani garibu olu ka kisa ye ka bɛn bi ma samedi le 12 février 2022 an badenw an b'an ka jɔfɛn tan ani filanan na n'o ye volume 12 ye jɔfɛn tan ani kelen na an ye kisa in bila yɔrɔ min n badenw an bɛna ta yen bi inshallah a tulo garisɛgɛ mana kɛ min ye a bɛn'o mɛn nin kisa ninnu kan ka mɔgɔ waaju k'i siran ala ɲɛ k'i bila i ka dan ala ka danw na ko dɔw don minnu tɛmɛna nin dugumakolo kan n badenw san ba caman ka kɔn bi ɲɛ kɔni sabu an y'a f'i ye n ko garibu ye nabila ibrahima alayhi salam ala taala terikɛ o ka manton don o y'a sɔrɔ kira wɛrɛ ma ci ibrahima kɔfɛ jabar an badenw ibrahima kɔfɛ kira caman nana fo ka na se musa ma musa kɔfɛ isa nana isa kɔfɛ anw ka kira nana kisi nɛɛma b'a ma anw ka kira yɛrɛ fatuli ni bi cɛ san ba kelen ni kɛmɛ naani ni bi naani ni wɔɔrɔ n badenw o ye don caman ye koyi i janto kisa ninnu na i k'i kɔlɔsi ni su bɛɛ kor'i ɲɛna dugu bɛɛ ti jɛ ɲɛna a mɛɛn o mɛɛn don dɔ la i bɛna wele ko su don dɔ la dugu bɛna jɛ ka sɔrɔ i tɛ dugumakolo in kɔ kan i baro i fotow i ka imaziw de bɛna to yan n'o kɛra ɲuman ye alihamudulila n'o ma kɛ ɲuman ye i n'o juguman bɛ ɲɔgɔn na fo lahara jɔ don fo jahanama kɔnɔ ala k'an kisi a ma an badenw garibu kumana min n'a ye saadan maadunwara a y'a n'a den duuru minɛ ka don a ka dugu kɔnɔ ka t'i sigi a ka masaya sɛzi kan a balimakɛ k'o sigi a kinin fɛ an badenw an ye kisa in jɔ o yɔrɔ ninnu na yen garibu ko saadan ma a ko n b'a ɲini i fɛ i ka don ne garibu bɛ diinɛ min na i ka don diinɛ la kisa in jɔra ye aminata ye nam A'udhu billahi minash shaitanir rajim an badenw an bɛ tanga ɲini ka bɔ kaliti ni maliti den fɛ den tɔɔrɔ ma n'o ye ibilisa layinu ye a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma

seli kɔfɛ zamzamiyu makiyu madaniyu n'a so dingɛ sanumanw kan an bɛ dugawu kɛ an ka kayidoro ye aseyidi sirifu usumani madani hayidara a n'a ka denbaya an y'u kalifa ala la masa min t'a ka jɔni ka kalifa tiɲɛ ala k'u kisi ala k'u tanga u taalen don kɔnferansi min na moritani an b'a ɲini alahu taala fɛ ala k'u ɲuman segin ka na faso la ka na bɛɛ lajɛlen sɔrɔ hɛrɛ la ala k'o kɛ an tugur'u nɔfɛ diɲɛ kɔnɔ a yaa rabi an b'a ɲini ala fɛ ala kana an kɛ kɔseginbaga ye an n'u ka jɛ a la ka laban janatul firidawusu kɔnɔ nam Je veux, dit Garib, que vous rentriez dans ma religion. An badenw Garibu ko Saadan ma don wara in n'a den duuru tɛgɛ sirilen u kɔfɛ senw ferekelen u turulen u gɔmɛ kan u yɛrɛ ka palɛ kɔnɔ garibu ko saadan ma n b'a fɛ i n'i denw i n'i ka jama bɛɛ ka don diinɛ la ne garibu bɛ diinɛ min na o kɛlen n badenw saadan a bɛna garibu ɲininka e ka diinɛ ye diinɛ sugu jumɛn ye i ka ala ye joli ye u dilannen bɛ zira la wa walima sanu don walima bɔgɔ don walima yiri de don e ka ala in bɛ cogo di nam celle de la soumission à Dieu. a ko ne ka diinɛ ye yɛrɛkundi de ye ala ma nam Je veux que vous proclamiez l'unicité de roi. a ko walasa a ka don ne bɛ diinɛ min na o yɛrɛkundi diinɛ ye walasa aw ka don o la saadan garibu ko ten a ko n b'a fɛ a ka seereya kumakan de fɔ k'a fɔ a seereyara k'a fɔ ma si tɛ yen ala kelen kɔ nam du créateur de la lumière et de l'ombre masa min ye su ni tile dabaa ye ni falaki tigi don a bɛ taa ni su ye ka na ni tile fajirida fɛ nam du créateur de toutes choses du roi rétributeur fɛn bɛɛ lajɛlen dabaa ma don wa fɛn bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ bɛ bɔ ale alahu taala de yɔrɔ a y'a yɛrɛ mankutu a tɔgɔba kelen na n'o ye jawsan kabiri ye a ko ni a m'a dɔn ne de ye razakali basari ye danfɛn bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ne de b'a d'u ma nam Qui seul est Dieu wa n'an m'a dɔn ale kelen de ye ala ye ala wɛrɛ tɛ ale kɔfɛ a bɛ fɛn wɛrɛ fɛn o fɛn minɛ k'o kɛ ala ye saadan o ye ala nkalon de ye nka mɛn min ma dan o de kelen ye ala ye nam je veux que vous connaissiez pour prophète abraham n b'a fɛ fɛnɛ a ka jɛn ni nabilayi ibrahima ka taasira n'a ka kiraya n'a ka nabiɲumanya ye k'ale ka siratigɛ tilennen minɛ nam l'ami de dieu que le salut soit sur lui wa k'a dɔn ibrahima ye alahu taala ka jɔn ye a ye min bonya k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a k'a teri ye ka tila k'a ci ka na n'a ka cikan ye ala ka kisi ni nɛɛma b'a ibrahima kan nam et l'ogre de la montagne se soumit avec ses enfants nin kɛlen kumana min saadan maadun wara in a miirila a ko garibu ma ee n bi sɔn n bi sɔn ka tubi ka don i ka diinɛ na garibu ko mun na a ko sabu se min bɛ ne ye fanga min bɛ ne la ne kelen bɛ sotigiden ba kelen kɛlɛ hali n tɛ wɔsi ne den duuru kelen kelen bɛɛ bɛ ten nka e ni mɔgɔ kɛmɛ fila de nana ne kama ala y'an karaba k'an di aw ma ani ala min bɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ se b'o ye ka tɛmɛ anw ka ala ninnu kan naamu. leur soumission fut parfaite et sur l'ordre de Garib. wa an badenw ko saadan n'a den duuru u tubira n'a ka jama tɔ bɛɛ lajɛlen i man'a mɛn sa kunkolo ko don. jabaa ni dugutigi donna dɔrɔn dugudenw bɛɛ lajɛlen b'a a nɔfɛ tugun a tubira a ka jama bɛɛ lajɛlen tubira ni ka tugu a kɔ ko wa u ka tubi ma kɛ nafigiya la dɛ a kɛra tubi kalasiyalen de ye sabu hindu ye min fɔ fatu maka don a y'a sɔrɔ saadani y'o ɲɔgɔn fɔ a ko anw ka alaw an b'olu minnu bato n'o ye tile ye n'o ye kalo ye n'o ye yirikuru ni boli minnu b'an bolo ni se kun b'olu ye aw kun tɛ se ne la garibu n sɔnna a dusukun na a dara a la garibu bɛ ka ala min bato o de ye setigi ye ka tɛmɛ olu bɛ ka ala min bato o kan a ka ala bato a ka tubi kɛra tubi kalasiyalen ye a ma kɛ dɛsɛ kan a dɛsɛlen kun don koyi nka dɛsɛ in kɛra sababu ye ka ala yira a la naamu on les délivra de leurs liens o kɛlen kumana min garibu ye yamaruya di a ka kɛlɛkɛcɛw ma a ko a ye saadan maadun wara n'a den duuru u tɛgɛw n'u senw sirilen don juru la a ye juru tigɛ ka b'u sen na a y'u tɛgɛw foni Nam. Saadan l'ogre pleura et voulut suivi de ses enfants baiser les pieds de Garib. Nin kɛlen kumana min Saadan maadun wara in a bololajuru foninen an'a sennajuru a kasira kasi min gɛlɛyara sabu a y'a miiri se de kun kɛra ne la nin cɛ in fɛ a kun bɛ se ka n faga ne y'a ɲɔgɔnna caman faga nka a ka diinɛ kama n'a bɛ ka ala min bato o bonya kama a hinɛna ne la ka n tɛgɛ foni se sɔrɔlen kɔfɛ n kan a y'i miiri o la a kasira a wulila a y'i jɔ a denw fana wulila u y'u jɔ a y'i ɲɛsin garibu ma sisan a bɛna garibu sen embrasser o de kun ye majiginni bɛɛ lajɛlen na kɔda ye o waati nam qui s'y refusa o kɛlen kumana min garibu ko a ma ko saadani ayi ne man bon fo ka s'o hakɛ la n'i yɛrɛ di ala ma kaban e ni ne an bɛ ala ka jɔnw ye an ka ala bato ah, kan'i suli ne ye fo ka se nin hakɛ la nam ils prirent place debout avec les autres aha garib appela saadan o kɛlen kumana min garibu y'a maabaya ka sigiyɔrɔ d'a ma c'est pour kira ye nin ladilikan de ki silama bɛɛ ma a ko a ye mɔgɔ damadɔ hinɛ minɛ setigi min ka se banna kira ko a y'a hinɛ minɛ dugutigi walima masakɛ min tun bɛ masaya la n'a bɔra a la a y'o hinɛ minɛ nafolotigi min ka nafolo banna n'i y'o dɔn k'a k'o hinɛ minɛ sabu nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ni nimisa de bɛ ɲɔgɔn na dan tɛ nimisa min na garibu y'a maabaya a ka palais kɔnɔna la ka sigiyɔrɔ d'a ma k'a kɛ i n'a fɔ u bɛɛ ye kelen ye naamu mais voici mon maître o kɛlen kumana min garibu a y'i kanto saadan ma a ko saadan saadan ko naamu ɲɛmɔgɔ n bi yan n dubire de bolo ni ɲɛmɔgɔ bɛ n na diinɛ la e don qu'en est-il de ces iraniens o kɛlen kumana min garibu ko a ma ko nin iraniyɛn ninnu lahalaya ye mun ye iraniyɛn ba kelen ni kɛmɛ fila min minɛnen fil'i fɛ nin ye ni juru donlen b'u kan na k'aw siri siri ɲɔgɔn na tile bilen kɔrɔ kɔngɔ b'u la minnɔgɔ b'u la u lahalaya lafulen don u b'u k'u dama kasi ji ti ka d'u ma dumuni ti ka d'u ma u ɲɛnama b'i bolo ni min sara i b'o o jenini k'o dun u lahalaya ye mun ye Nam C'est mon maître, notre prise en pays d'Iran. I ye ninnu minɛ cogo di garibu ye o ɲininkali kɛ saadani la a ko yaa ne matigi an kun taara kɛlɛ de la iran jamana kan o sen de fɛ n y'u minɛ a y'u minɛ cogo min a bɛn'o ɲɛfɔ nam mais il n'y a pas que a ko nka dan ti nin maa ba kelen ni kɛmɛ fila in ye n ye minnu minɛ iran koyi garibu ko iraniyɛ wɛrɛw b'i bolo i ye minnu minɛ iran wa a ko awɔ nam qui est donc avec eux garibu ko ko a dɔwɛrɛ min bɛ yen n'o ye iraniyɛ mais mun na i m'o fara ninnu kan olu bɛ min Ah.
Seigneur, avec eux est la fille du roi Sabour. Saadan ko ya ne matigi ni maa ba kelen ni kɛmɛ fila kɔfɛ iran masakɛ min bɛ yen ni kɔrɔn ni tilebi kun y'a mankutu mɛn ni bɛɛ bɛ siran a ɲɛ n'a ɲɔgɔn kɛlɛcɛfarin kun tɛ yen a y'a nin da dugu o dugu kan a sera o la o denmuso fana y'o minɛ naamu du roi des Iraniens. aha Son nom est Fakhr Taj. ee a ko
o masakɛ in denmuso a tɔgɔ ye di garibu y'a ɲininka o la saadani ko a tɔgɔ de ye fakiri taji naamu Et son servante l'entourait pareil de, des lunes. ee a ko garibu
nin ye masaden ye cɛɲa b'a la o ka bon hakili ma n'i y'a ye a bɛ k'i ɲɛna ko jinɛ a ko baarakɛden baarakɛden jɔnmuso kɛmɛ o de bilalen b'a kelen ka bolo kan o jɔnmuso kɛmɛ yɛrɛ fɛnɛ olu tɛ suganti ten koyi n'u bɛ suganti a bɛ lajɛ de musomannin minnu cɛ ka ɲi i b'a fɔ jinɛ woloso o dama dama kɛmɛ o de farala ɲɔgɔn kan n'i y'u ye i b'a fɔ ko kalo b'a tile tan ni duuru su la o kɛmɛ de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɔnmuso kɛmɛ ye ka d'a ma n y'a n'o bɛɛ de minɛ nka n ma sɔn k'olu bila tile in kɔrɔ yan n y'u mara mara yɔrɔ wɛrɛ la an ka palɛ kɔnɔ yan naamu Et comment as-tu réussi à t'emparer de tout ce monde nin kelen kumana bɛ garibu a y'i yɛlɛma ni ka saadani lajɛ a ko saadani ɲininkali kelen bɛ n bolo n b'a fɛ k'i ɲininka o la o kɛlen bɛ ka n dabali ban i ka ko la saadani ko ne ɲɛmɔgɔ o ye mun ye a ko min ye n dabali ban e sera ka nin kɛlɛmasaba ninnu bɛɛ kɛlɛ cogo di e sera ka nin jamaba in bɛɛ minɛ k'u kɛ jɔn ye cogo di nafolo min b'i bolo yan tasuma ka mɛnɛ ka bila a la tasuma tɛ se k'a dun k'a ban i ye nin bɛɛ sɔrɔ cogo di dɛ jaabi nam les propos de Saadan plongeaient dans l'émerveillement Saadan ma wuli fiyewu f'a y'a ka nafolo ninnu fara ɲɔgɔn kan cogo min a n'a fa yɛrɛ kɛlɛla cogo di a ye bingali daminɛ daminɛ cogo min na a y'u lakali dɔɔni dɔɔni garibu ye a kisa bonya kojugu fɛ garibu yɛrɛ bɛ san wa a bɛ dugu a m'a dɔn a kabakoyara ni ka maw a kisaw diyara a ye kosɛbɛ nam Prince, je me suis allé avec mes fils et cinq de mes esclaves.
a ko nka a laban sa n ye iran masakɛ in yɛrɛ n y'o denmuso n'a ka jɔnw ni maa ba kelen kɛmɛ fila minɛ minɛ cogo min na n bɛn'o ɲɛf'i ye a ko ne ni n ka jɔn damadɔ ani n denkɛ cɛ duuru de bɔra an bɛ taa bingali la
Sur notre chemin, nous n'avons rien trouvé à chasser. An ye sira minɛ ka taa kulu, an b'u yɛlɛ, an bɛ jigin, an bɛ kɔfolon tigɛ, an ma foyi ye. An bɛ fɛn min minɛ. Naamu. Nous nous sommes égaillés dans le désert et la solitude. An ma wuli fiyewu f'an tununna kungokolon fantan bantan kɔnɔ, an t'a dɔn an bɛ taa san, an bɛ taa dugu, an bɛ taa kini, an bɛ taa numan. An m'a dɔn an kɔni y'an ta kɛ an ka taa ye sa an ɲɛsinnen bɛ fan min na Et finalement, c'est en pays d'Iran que nous nous sommes retrouvés. an tor'o la fo an taara bɔ iran jamana kan an Nous allions çà et là en quête de butin. an ma wuli fiyewu fo an kun bɛ ɲinini na bingali bɛ se ka kɛ cogo min jamakulu minnu kan bagankulu minnu kan an bɛ taa an kinin fɛ an bɛ taa an numan fɛ an nana bɔ iran dugukolo kan ani iran jamana kan nin bɔcogo in na naamu pour ne pas revenir bredouilles lorsqu'il apparut à nos yeux une poussière a ko an bɔra iran jamana kan dugukolo kan kumana min an ko ayiwa komi an sɛgɛnna an ye nin tile hakɛ in kɛ an ma foyi sɔrɔ hali bi an k'an timinadiya an bolo lankolon kana segin bilen a ko Ya ne matigi ye an b'o la kumana min an nana gɔngɔnba duurulen ye gɔngɔn bɛ ka yɛlɛ fo kabakolo la Nous envoyons un de nos esclaves pour savoir ce qu'il en est. o kɛlen kumana min n ye n ka jɔnkɛ kelen wele k'o ci a ka taa gɔngɔn in duurulen lajɛ mɔgɔ sugu jumɛnw don o bɔra min u bɛ taa min jamana sugu jumɛn yɛrɛ mɔgɔw don u lahalaya ye mun ye Naamu. Il reste absent une heure et revient en disant. O taara ɛri kelen dɔɔnin farala ɛri kelen kan a seginna ka na ne ma. Naamu. Mon maître c'est la reine Fakhr Taj. A nana a ko ya matigi Saadani ka ciden bɛ ka nin fɔ a ye a ko ya matigi a ko ɛrɛni de don ɛrɛni min bɛ wele masamuso min bɛ wele ko Fakhr Taj. Naamu. Fille du roi Sabour. Wa n'i m'a dɔn masakɛ de denmuso don masakɛ yɛrɛ min bɛ wele ko roi Sabour kɔni. Ah.
roi des iraniens des turcs et du dailam a ko wa n'i m'a dɔn ale fa de bɛ iraniyɛn bɛɛ lajɛlen mara bi a bɛ turki bɛɛ lajɛlen mara bi wa a bɛ dailan bɛɛ lajɛlen mara bi nin bɛɛ ye jaminabaw ye ah elle a avec elle 2000 cavaliers en marche a ko wa n'i m'a dɔn matigi a kelen sotigiden ba fila a b'olu de cɛmancɛ la olu de kɛlen bɛ k'a escorter a kini n'a numan a ɲɛfɛ a n'a kɔfɛ naamu et je réponds voilà la bonne nouvelle ee eh, a ko garibu saadani ko ten a ko n ka jɔnkɛ nana nin fɔ n ye tuma min nisɔndiyara nka n ko nin ye kibaru duman ye ah! il n'est pas plus butin plus considérable que celui-là ee a ko an an binna kɛlɛkɛ jama fɛn fɛn kan an binna jamakulu fɛn fɛn kan ee an ma bin jamakulu si kan min nɛɛma ka bon n'a sɔrɔ ye hɛrɛ ye n'a barikalen don n'a nafolo ka ca ka tɛmɛ ninnu kan ah! je charge alors les iraniens avec mes enfants a ko o kɛlen kumana min ne saada n'o ye maadun wara ye ni n denkɛ cɛ duuru min kelen kelenna bɛ sotigiden ba kelen kɛlɛ ka sɔrɔ a ma wɔsi an ye iraniyɛnw koori sotigiden ba fila min ni masamuso fakiritage bɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o koori nam nous tuons 800 cavaliers en capturant 1200 an ma wuli fiyewu fo an ye sotigiden kɛmɛ seegin an y'olu faga iraniyɛnw jama iraniyɛnw ka kɛlɛkɛcɛw la minnu bɛ ka masamuso masakɛ denmuso kɔlɔsi a tɔ ba kelen ni kɛmɛ fila an y'u jɔn minɛ faisons main basse sur la fille de chabour o kɛlen kumana min an ye masamuso in yɛrɛ n'o ye roi saburu denmuso fakiritage n ye n tɛgɛ da ale yɛrɛ kan
n kɛlen ka tɛgɛ da ale kan kumana min wagandew kun caman dilannen b'u bolo wagande minnu bilalen bɛ ɲɔgɔmɛw ni samasow sanfɛ n y'a sɔrɔ sanu lulu marijana pierre verte dugujukɔrɔ nafolow bɛ yen depuis ala ka ne yɛrɛ dan kuma minnu ye olu caman kɛlen bɛ ka wagande ninnu fa n y'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Ah! Et amenons tout notre monde avec cette forteresse. Ee ne yɛrɛ ni n denkɛw cɛ duuru n'an ka jɔn damadɔ an nisɔndiyalen an ye nin bɛɛ lajɛlen gɛngɛn ni ka na n'u ye n ka dugu in kɔnɔ yan kulu kɛrɛfɛ yan kɔni nam à ces mots de Sadan Garib demanda kumana min ni Sadan ye nin kuma ninnu bɔ a da Garibu y'a ɲininka ah as-tu commis quelques péchés avec fakiritage a ko n b'i ɲininka Sadan est-ce que i ye ma jurumu kɛ i ni masakɛ denmuso in ni ɲɔgɔn cɛ wa i sera a ma cɛ ni musoya la wa ɲininkali in ye nin ye ah non par ta vie par la vérité de cette religion où je suis rentré o kɛlen kumana min saadani ko garibu ma n ye n kali i ka ɲɛnɛmaya la ka n kali diinɛ diinɛ la i ye diinɛ min kofɔ n ye sisan ni n donn'o la n'o ye ibrahima ka diinɛ ye alayhisalam Masa ma cɛ ni muso ala n t'a dɔn muso ye a tɛ n dɔ cɛ ye na
o kɛlen kumana di garibu ko sa dan ma a ko i ye ko ɲumanko ye
a ko sabu a fa o ye diɲɛ mara masakɛ ye
ee a ko i kana siga fiyewu a fa bɛna kɛlɛjama wuli kana a denmuso kuma bɔ kana sigi o kɔnɔna

a o tigilamɔgɔ tɛna balo balo min kuntaala bi janya cɛpa sabu masakɛ don min masirannen don ah mais où est donc cette fille Saadan ee garibu ko Saadan denmuso in yɛrɛ bɛ min fakiritage in a bɛ min dɛ nam je lui ai réservé un château pour qu'elle et ses servantes o kɛlen kumana min Saadan ko ee garibu château min filɛ nin ye n ka palais kɔnɔ yan n y'a n'a ka jɔnmusow bila yen sabu masakɛ den don hali n'a ma ɲa n y'a jɔnya minɛ a ka kan ni bonya ni maabaya ye Montre-moi où elle est. o kɛlen kumana bi garibu ko saadani bila n ɲɛ i ka taa yira n na naamu Je t'écoute et t'obéis. o kɛlen kumana bi saadani ko garibu e e ye min laɲini ne y'o labatobaa ye o wuli ka tugu n kɔ

a kunna sirilen don a bɛ hami a bɛ jɔrɔ naamu pleurait ses grandeurs et ses luxes pleu- perdus. a bɛ kasi kasi la kasi min ka gɛlɛn À sa vue, Garib pense qu'une lune est près de lui. garibu ɲɛ dalen fakiritaji kan a kɛra a ɲɛ na i n'a fɔ kalo de bɔra kabakolo la ni ka jigin dugumakolo kan a m'a miiri fiyewu ko adamaden don cɛɲa ni charme min b'a la. Ah Il exalte Dieu qui entend et sait tout. Naamu Fakritage, elle regarda Garib, le trouvait chevalier vaillant, les yeux remplis d'un courage manifeste. Nin kɛlen kumana min Garibu ye Alahu Taala fo ni k'a barika da Ala min ye gundo bɛɛ lajɛlen dɔba dɔnbaga ye Ala min ye danfɛn bɛɛ lajɛlen dabaa ma ye jabaa o kɔfɛ fakiritazi n'o ye roi saburu denmuso ye ale fana y'i kun kɔrɔta a ye garibu ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a danganiyara k'a fɔ nin ye sotigiden ye min ni sotigiden tɔw man kan a ka farin dakantigi don cɛfarin don diinɛtigi don a ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala min ka se bi danfɛn bɛɛ lajɛlen kan ah!
Elle se lève, va vers lui. a wulila ni k'i ɲɛsin ka na garibu ma n'o ye fakiritazi ye kɔni naamu Lui baise les mains, puis quitta les mains, roule. a sɔrɔla ni ka garibu tɛgɛ minɛ k'a ka a fo fo cogo la fo cogo min ye maabaya fo cogo ye kɔni k'a ka bonya n'a ka hinɛ yira garibu la
a ma wuli fiyewu a ko a b'i suli garibu ye garibu ko k'a kana suli k'a ka wuli k'a jɔ a bɛ ka kuma garibu fɛ naamu Héros de ce temps, me voici à tes obligés. ee a ko waati kunanja cɛfarinw ka cɛfarin min ka tile yengelen don e n filɛ i ka se kɔrɔ a ye nin kuma in fɔ garibu ma sabu a y'a dɔn k'a fɔ saadani jɔnama minɛna garibu fɛ o mankutu nana fɔ a ye ko cɛfarin dɔ ye saadani minɛ k'a n'a denw tɛgɛw siri kɔlɔkɔli ka na n'u ye a y'a ye saadani jɔlen ye garibu kɔrɔ a bɛ k'a yɛrɛ dɔgɔya garibu ye a n'a ka nin cɛfarinyaba in kɔni o kuma fakiritazi ye ko bɛɛ lajɛlen taasira faamu ka segin yɔrɔ faamu a bɛna kumaw fɔ ka musoya fɛɛrɛ kɛ garibu la cɛpɔ a ye kumaw fɔ kuma minnu bɛ garibu yɛrɛ a hakili yɛlɛma k'a yira garibu la e e ye cɛfarin ye o wa n'i ko min ne yɛrɛ sɔnn'o ma nka kuma ninnu fɛn dɔ ɲinitɔ don muso in fɛ i kɔlɔsi muso la ala ka don an n'u cɛ u bɛ fɛn min fɛ u b'a fɔ u t'o fɛ ah, muso tɛ fɛn min fɛ a b'a fɔ k'a b'o de fɛ a bɛ fɛn min dɔn n'a b'o kalama n'i y'a ɲininka o la a b'a fɔ a t'o kalama a b'i kale a ti min kalama n'i y'a ɲininka a b'a fɔ k'a b'o ɲɛdɔn ala ko kuranɛ kɔnɔ k'u ka jan u ka dabali k'a ka bon ala yɛrɛ ko musow ka dabali k'a ka bon zalikata binna yusufu kan a cɛ nalen a ko masakɛ mɔgɔ ka kiti bɛ cogo di mɔgɔ min y'i muso ɲini ni wale jugu ye k'a sɔrɔ ale de ye yusufu ɲini ni wale jugu ye ala ka don an n'u cɛ nin y'i tulo garisɛgɛ ye